kedu ife ị na-achọ ịkọwa ụlọ maka nke ndị ekwuru ya eh? nwoke ị fụkwara n'abalị eh? o so n'otu onye m na-eme nṅomi hmm, aghọtara m aghọtara m maka na ife ọbụla nwoke ahụ na-eme ọ dị m ka ọ na-emesi ike na-emekwa ọfụma ọ na-eme ọfụma ọ na-eme ọfụma gwogwo hmm, mana kedu ife ọ na-eme eh, onye ị na-afụ ọ na-aka ọkpụ egwuregwu bọọlụ nke a bụrụ n'ọrụ kedu ọrụ ọ na-arụ ọrụ ọrụ ọ na-arụ ya ka ọ na-alụnu onye na-afụkwa na ya onye a bụ ọkaaka na ịka ọkpụ egwuregwu bọọlụ Douglas onye na-agba chacha ka ị na-afụ ka onye a na-eme nṅomi i jikwa onwe gị eh? ọ kara gị mma na ọ dị mụwa nwa bụ Simon ka ị na-elekwasị anya dịka onye onye ọrụ ụlọ akụ hmm? onye mụwa gị wụ Simon Simon Enuka tufia chukwu ajụkwa ya nchọcha onye m na-eṅomi ọ wụrụ gịwa wụ Simon gịwa ka na-ebirite mbite n'ụlọ akụ o mgbe na-esi gị na ọ bụ na m chịpụ ma ma ọ kwado ịga ọrụ m were ụdọ kechichi ọnụ m ka ka m na- ka m na-achịkwa udo kedu ihe bụkwanụ ihe ị na-achọghali banyere ịkụ okwe bọọlụ ka ị na-etinye ọnụ ihe gbasara gị nye m Douglas abụ m nwunye gị ihe gbasara gị gbasara m ee kedu ihe bụkwanụ ihe ị na-achọghali banyere ịkụ okwe bọọlụ enwe m mmasị n'ihe a ọkwa ị ma na ihe a bụ ịgba chacha nwaanyị ka m gwa gị ndị gọọmenti etiti nwee nkwado n'ịka ọkpụ egwuregwu bọọlụ o nwere ihe ọjọọ m fụ n'ihe mụ aghọtakwa ihe ị na-ekwu ihe a ada amasịkwa m o ee ọ ma amasị gị mana ego batawa ọ masị gị ma ana m ekwu ya kịta ị ma ege m ntị ọ bụ na ị na-ekwu maka ụzọ ọzọ ọ ga-esi kpata ego aka m gị mara ihe n'ụzọ ọzọ ị bụ ewu ka m were ya na otuto ka ị na-eto m ihe a oge elugo mgbe m ga-ebido wee tinwe ego m na ihe ọzọ ga na-amụta m ego na-abụghị ibubata ngwa afịa ah. kedu ife i bu n'obi chacha cheregodi Douglas ị chọrọ ị na-agbazi chacha eh? ọ dị ka e nwere ihe na-apụ gị n'isi chacha ọ bụrụ okwu ụta anyị isi echa eh? ndị mmadụ na-ebuba ezigbo ego na chacha ọ dị m ka enyi gị nwoke a akọsasịgo gị isi ị na-echezi eche ọfụma chacha chacha ka ị na-afụ ka ihe ga na-amụrụ gị ego chacha ọ maka na ị chọrọ ịnọ na mmiri ncha abaa gị anya eh? ọkwa unu ncha niile na-akọtọ m eh? mgbe m ga-ebuba ezigbo ego na chacha ọkwa ị bịa ị na-ayọ m ego ngwanụ jisike o adọkwara m aka na ntị adọrọ m aka na ntị nweta uche n'ihe nwa eziokwu anụ m na samba ụlọ nke ala na-agba na ọ ma aka ọkpụ egwuregwu bọọlụ ọgwụcha nri na akwụkwọ sọnsọ nsogbu adịlọ daalụ imeka imeka o ngwa ka emesịa o Douglas hmm? kedu ihe gị na onye ara na-eme afịa afịakwa mgbe ikpeazụ m nere anya onwe odubekwa mbosi m ma na gị na onye ara na-azụkọ afịa kedu kwana mbosi nke a bido samba wụrụ onye ala samba nwe onye eboro ebubo na isi adịrọ ya mma maka na ọ ma otu esi aka ọgbụ egwuregwu bọọlụ o nwe ife mụ na ya ji Douglas aghọtadị m gị aghọtarakwa m gị ama m na ara m agbawakwa okwu gị nwa kedu nke bụ na onye ara na-apụ ka di na na-eji ịzụ afịa ị na-ekwu ọ na-adagoda n'ọnụ ya bụrụkwa egwuregwu ka ị na-egwu ya bụrụkwa egwuregwu nwoke m ndị ka ị ga-ebido egwuregwu bọọlụ ha n'elekere iri abụọ kedu ebe ị na-agazi ị ma kirizi ya o nwere ka ọ dị m ọ maka na ọ nwere ozi dị m mkpa Douglas kedu ebe ị na-aga sa hapụnụ m aka hapụnụ m aka mụ na onye ọkammụta samba nwe nzukọ samba ọ bụrọzi nwoke a ara gbara n'ofu ụlọ akwụkwọ mahadum ọtụtụ afọ gara aga Douglas kedu ife gị na onye ara na-emezi onye ara ama ama na ngwanụ menụ ka m ghọta achọrọ m ịghọta biko ọkammụta samba bụ ọkaka n'ịka ọgba egwu bọọlụ ọ ga-enye m aka ka m pụta Douglas na onye ara na-ayịzi ọkwa ara hey! kedu nke bụ na agụụ na-agụ m n'ụlọ gwọrọ echi ma Victoria kedu nri efifie m nri efifie gị kwa eche m iligo nri mụnwa kee ka m si wee rie nri efifie mma mma ndo echetago m ihe mere ngwanụ kee kwanụ nri efifie m echetago m na esicha m nri efifie i buru ya jee bunye onye ara ọ ya kwesị ịbụ nri gị chineke kedu ka nke a si mee Douglas adị m esiri ndị ara nri nsogbu adịghị mgbe m batara akpatọ chere chere Douglas bịa bịa Douglas chere ka m ghọtagodo ihe na-esicha m ofe tinye azụ ọkpọọ tinye okporoko tinye anụ ọkpọọ tinye anụ ewu i wee buru ofe onugbu m sicha jee bunye onye ara ara na-agbadị gị kedu ihe bụdị nsogbu gị maka na nchekwa na-agwa gị okwu ị na-eke a na-abịa ị na-abịa abịa kedu ihe na-eme gị ee Douglas kedu ihe na-eme gị n'isi ị na-abịa bịaba ị bịacha ebe ị gacha ebe ahụ ị na-aga ị ga-anatakwa ebe a bịa fụ m ị gacha ihe ị na-aga eri ị natakwa ebe a bịa fụ m negodu gị m sicha nri nri m wepụrụ ego m wee sie i wee buru ya jee bunye onye ara ara gbakwa gị ma nekwa ka m gwa gị nri a i bunye ya bụ nri abalị gị ya ga-abụkwa nri ụtụtụ gị echi nri ehihie gị echi ị ga-afụ ihe m ga-eme gị n'ụlọ a ara na-agba gị maka m ji nwayọ agwa gị okwu cha ihe nye nye ị na-abịa bịa nnu na ị na-abịa ka m gbaka

ị na-ewezi ihe a ka ọ kazi ọrụ gị mkpa sir ọ kakwa ya ụdị ihe a na-akpachapụrụ ya anya sir abụrụ m ihe na-egburu oge ị kwesịrị itinye uche n'ihe a tinye uche n'ihe a maka na onye tinye okwe o rie okwe nna ama m kwe Chukwu ekwela ka m tinye aka n'ụdị ihe a ee ihe ihe abụghị ọrụ n'uche m ọ dị nnọọ ka arụ arụ ka ọ bụ ee ọ dị nnọọ ka ebe mmadụ butere ego nnọọ tinye ya n'ọhịa mba mba ma m menwu ya ee ụdị ihe a na-amasị m biko ehem kedu ka nzukọ gị na onye ara Samba si gaa ọ gakwa ọfụma Sai m na-eje n'ụlọ ndị chacha ka m nweta ego izizi m Sai ị na-egbu oge ị na-egbu oge Sai tinye okwe ka i rie okwe ị fụrọ na nke a aba hmm? Sai tinye okwe ka i rie okwe he ụwa nka nọ ọ dịrọ gị egwu otu Douglas si mara otu dị iche iche e si akpata ego kedu ka o si gbasata m ọ bụ na Douglas ma ụzọ dị iche iche e ji achọ ego ya jisie n'ike hmm. ị makwa na o bido ọrụ aka ọfụụ na-emekwanụ ọfụma ama na ya ga-agwa di m ka o soro ya ọ jụ kwechiri na ọ ga na-ebuliri igwe mgbakọ dịka enwe na unere ọ marụgo m arụ ka i si efiri ọnụ m ọ bụrụzi ngị nwa na-efiri ọnụ na-ekwu hmm? ị jụgo onwe gị ihe Douglas na-eme ama m na ọ na-aka okwe ndị ga-emeri asọmpi bọọlụ kedu ka o si bụrụ ihe dị mma chacha ka ọ bụ chacha achọrọ m ịma n'anya Simon ihe ọ bụla bụ ihe ga-enye gị ego bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ya bụ na jee solu Douglas nwaa ọtụtụ ụzọ e si akpata ego ee ada akwụ ofu ebe enene mmọnwụ Doris ee ị na-amazi m iwu mba o

ọkammụta Samba kụọ m ihe sịsa ihe a abụrọ ihe ọchị ihe a abụrọ ihe ọchị e wepụ ụmụ ikorobịa bịa zọpụta m n'aka ya ọ ka adọli m ka agụ ọ ka akụgbu agwakwanụ m gị agwara m gị ma ị dị egenwu ntị kịta Samba Samba ọ saala gị ị ma ihe na-eme gị kịta bụ ihe na-eme ndị ha na ndị ara na-ayị itinye m aka ka mma n'ime n'ụzọ ebe a na ajụjụ ọsọ ọchị

kedu kpata nji na-ekwu otu a ọ na m agwahọ gị na mmadụ na onye ara adị emekọ ị je-ekwube samba sị na samba mee gị nke a samba emerọ gị nke a na enyi anụ mgbomgbo ịkpatakwa onye ga-ajọ ọkwa na mfe samba ị na-ekwu n'ogwe ọkwa maka ọkwa maka samba mere ego dị n'ọba ego m ji wee na-abawanye n'izu ụka ole gara aga hmm? ọkwanụ otu a ka afịa si aga hmm, ejirọkwanụ mgbagbu aghara ọgụ ejirọ mgbagbu aghara ọgụ neenụ gị neenụ mgbagbu ị na-eji aghara ọgụ neenụ gị amakwa m na ihe a akụzigoro gị ihe ọ bụrụkwa echi kịta ị je-ekwubekwa samba sị na gị na ya na-azụ afịa ị na-aghọta ọzọ mụ na ya ga-akpa ị sị gịnị ihe ọzọ gị na onye ka ga-akpa nekwa ka m gwa gị Douglas ị na-apịtọkwa ihe ị na-apịtọ ebuzikwana ọnya abịakwute m ebe a ka m na-enekwa ana m nkịtị na-eme na ya

a kụrụ ya akụ akụ a kụrụ Douglas ihe tinka kụrụ pan gịnị mere ndị nche na ndị uwe ojii n'obodo a biko ọkwa emerụghị ahụ emerụrụ ezigbo ahụ i che na ọ ndị ndị osi bụ ndị kụrụ ya ihe mana keekwanụ onye ọzọ ya chi ịgbachi ụzọ chee ya ọgụ onye ọkammụta samba onye ara a ma ama n'obodo a ya bụ ihe kụrụ ya ihe gịnị mekwanụ o ji wee jebe ya nso anyị ka ya na ya na-azụ ofu ihe anyị chọrọ ka mme ọkammụta samba bụ onye na-enye ya okwe ọ na-agba mhm. ihe nwa sikwara ike mhm, ifugonu ọ ka ị mara na ọrụ niile nwere ụgwọ ya nke ọbụla obi dị m ụtọ na ahụ adịgo gị mma kịta ama m kịta na ị ma njezi ebe ahụ ọzọ mana o nwe ihe mụ na ọkammụta samba ka ga-akpa Douglas ị na-amụtakwa ihe ma ihe mee gị nke a bụ nke ikpeazụ eh? nke a ga-ada ụda ọ bụrụ na m nwere ike irite ụdị ego a si n'itinye obere ego ị makwa na m tinye nnukwu ego ị ga-abụrụ nsi ọbọgwụ oju ebe niile ọ dị egwu nna m anụ na ihe m ga-eme hmm. aga m eke ego niile m nwere n'ụwa ụzọ ịtọ m kee ya ụzọ ịtọ m jiri gbaa okwe iche iche ofu n'ime ha ga-aba Douglas ya na ị chọrọ iji ego niile ị nwere n'ụwa wee gbaa chacha hey Douglas a bụrụ gị ọnụ hey ọ dị nnọọ ka e mere gị ọgwụ enwerọ ọgwụ e me m egwu ada atụ afọ wee buru ụzọ ee ee ego dị ebe a nna abịa kịta Hey! Douglas! ka ije ti okwe eti okwe eri okwe Douglas Douglas Douglas Douglas ihe a bụrụkwa egwuregwu fọkwa obere ka nchekwa ekwentị Douglas kedu ihe i ji ego niile dị n'ọba ego gị mee o jiri gwụ chegodu igole ego ekwentị m ọ bụrọ ya ka a na-ekwu maka ya kedu ebe ego niile dị n'ọba ego gị ga ọ gbasaghọ gị ọ gbasakwa m Douglas abụ m nwunye gị ihe ọbụla gbasa gị gbasara m ihe ọbụla meta gị meta gị ego ọbụla pụ na arụ gị si na arụ m pụọ m gwakwa gị Victoria ego a na-ekwu okwu ya bụkwa mụ kpatara ya otu ọbụla m si wee chọọ ime ya ka a ga-esi eme ya Togito, ị gwabikwa m ife anyị na-aṅụli ama m na taa abụrọ ụbọchị a mụrụ gị o nwere ihe anyị na-aṅụli anyị ji nke a wee na-asụ ọfịa maka agwa ọfụ hmm? aghọta m kedu ihe ị na-ekwu sai sai ihe ọ fọzi bụ ofu okwe ka ọ baa ọ baa ya ọ baa ihe anyị na-atụ anya bụ nde naira iri na asaa eziokwu ihe ọ bụzi bụ ofu okwe ofu okwe aba ya o lue elekere abụọ na-agazi unu ana-akpọ m nde ọnwa ọtụ ọgbajie akataka o merela ihe ọ na-enwezi isi ọ na-enwezi isi ọ na-enwezi isi agwago m unu na ọ ga-eme unu vum n'anya na ọ ga-eme unu vum n'anya unu na-akọtọ m Douglas ihe a bụkwa ezigbo ihe na-amụta ego hei ọkwa nke a banye ei ebidozi m gbawa chacha ọkwa a na-akpọzi m onye chacha m abụrụzie Sir chacha hei Douglas chefuo na a sị na ọ dịghị mma ọ dị mma ị nụrụ ife i kwuru hei na anyị abụrụzi ndị anyị ga-abụzi ndị ndị anyị ndị anyị abụrụzi ndị heo ka anyị kwa iko Douglas Chineke abịa Chineke abịa m o nekwe m nekwe nwa gị kachapụ n'anya Chineke bikozianụ mekwanụ nke a ka ọ baa biko ị dịbu mbụ eme i mekwere m nke a mmefekwe chukwu chineke onye okike onye ogodo na-akpụ n'ala nekwenụ m ọkwa sọ gị ga-emenwu bikozianụ menụ nke a ka ọ baa biko menụ nke a ka ọ baa biko ị ma na ị sị ị chọghị inene bọọlụ ikpeazụ ga-eme ka ị mara ma oke gị ọ banye ka ọ banyeghị ị sịkwanụ na ị chọghị inene ekwentị gị maka na ị chọghị ịfụ ihe ọbụla banyere bọọlụ ahụ. sakwu n'okwu kwuonụ okwu kedu meri kedu meri ọ rakwara m ahụ ikwu o E, o wutere m mana